Fáilte romhaibh ar ais. Ins an fís seo táimid ag amharc ar an dóigh le léaráid úr a dhéanamh ar Tinkercad. An chéad rud a chaithfimid déanamh ná caithfimid an ord Create New Design a roghnú. Thig libh feiceáil anseo an obair a bhí mé ag obair air cheana féin go dtí seo agus an chéad rud atá mé ag dul a dhéanamh tá mé ag dul a dhéanamh Create New Design. Má roghnaím Create New Design tabharfaidh sé isteach go dtí an áit obair mé a bhaineas le Tinkercad. Nuair a théann tú isteach ar an áit obair nó ar an leathanach obair Tinkercad, thig leat feiceáil thuas sa choirnéal an chéad rud b'fhéidir ar chóir duit a dhéanamh agus cleachtas maith atá ann i gcónaí ná ainm úr a chur ar do chuid obair. Má roghnaíonn tú do chúrsóir thar na hoird ar taobh chlé, léireoidh sé cad é díreach a dhéanann siad ar an chlár Tinkercad, mar atá le feiceáil anseo againn. Tá tuilleadh ord le feiceáil anseo ar taobh na láimhe deise agus mar an gcéanna má chuireann tú an cursor tharstu thig leat feiceáil díreach cad iad. Ag an tús tá mé ag dul a tharraingt isteach ceann de na cruthanna bunúsacha le tús a chur le m'áit obair agus tarraingeoidh mé isteach ón taobh anseo é. Tarraingeoidh mé isteach an bocsa dearg seo anseo agus fágfaidh mé ina shuí ar an talamh é. Thig leat ansin na taobhannaí a tharraingt amach agus an airde a athrú á tharraingt suas anuas mar atá á dhéanamh anseo ins an fís. Thig an cruth é féin á tharraingt in achan treo agus thig a áit a athrú ar an talamh leis sin fosta mar tá tú á bhogadh thart mar seo. Má théann tú thar an ag bunchruthanna ar taobh na láimhe deise den leathanach, thig leat mórán cruthanna difriúla a fheiceáil. Ins sa chás seo anseo, tá mise ag dul a tharraingt isteach sorcóir is é a fhágáil ina shuí istigh fosta. Sa chás seo anseo, tá mé ag dul a chur an tomhas ar an sorcóir. Muna gcuireann tú tomhas ar an sorcóir, cailleann sé a chruth cinnte, agus so má athraím tomhas ar tríocha ar taobh amháin agus tríocha ar taobh eile, coinníonn sin ciorcalach é in áit é a chruth a chailleadh. Tá an rogha agat fosta an dath a athrú. Thig liom dath an chinn seo a athrú go cibé dóigh is mian liom, athróidh mé go dtí dearg é, ach tá sin iontach cosúil leis an bhocsa atá agam, so athróidh mé ar ais é go dtí go bhfuil sé buí. So gheobhaimid réitigh leis sin, agus anois táimid ag dul ag amharc ar na roghanna difriúla atá againn le radharc a bheith againn ar an ar an bocsa atá againn ar an talamh anseo. Nuair a osclaíonn tú Tinkercad bíonn sé in peirspictíocht ach sa chás seo anseo tá mé díreach ag dul a athrú é go ortagrafach rud a bhfuil mé níos cleachtaí leis. Tá mé in ann zúmáil isteach ar chlé anseo leis na hoird ar chlé agus zúmáil amach agus ins an chnaipe seo anseo thig liom all in view a dhéanamh. Thig linn a ghabháil go dtí an 'saobh baile agus ó sin thig linn úsáid a bhaint as an ciúb fithise, nó the orbit cube, thuas ar chlé, le radharc a bheith againn ar an ciúb ar dhóigheannaí difriúla thart timpeall an ciúb é féin mar atá le feiceáil anseo. Mar atá a fhios againn cheana féin, thig linn an cruth den ciúb a athrú, a tharraingt gach uile bealach ó chlé go deis, nó mar atá le feiceáil anseo arís ins an fhís. Más rud é go bhfuil tú ag iarraidh an box é féin nó an ciúb nó cibé cruth a bhfuil tú ag cruthú é a thógáil den talamh, caithfidh tú díriú isteach ar an cón beag dubh atá le feiceáil ar barr an bhocs ansin. Faigh greim air sin le do chursóir agus thig leat é a tharraingt suas sa spéir agus thig leat a fheiceáil an spás idir an ciúb agus an talamh ag teacht aníos. Má théim go dtí an aghaidhchló, thig linn a fheiceáil go bhfuil an ciúb anois tógtha den talamh, 18 milliméadar so. Má athraím an tomhas sin arís go neamhní, rachaidh an bocs ar ais go talamh. Agus an píosa deireanach atá mé ag gabháil a thaispeáint daoibh anseo ná an dóigh leis an bocsa a rothlú. Thig leat é a tharraingt thart, dóigh chéanna mar a athraímid na tomhasanna ag baint úsáid as an ord rothlú. Nó, má táimid ag iarraidh, thig linn an méid a chur isteach nó a roghnú ins an bhocsa agus é a chur isteach, é a phriontáil isteach an dóigh sin ansin. So sin anois cuid de na orduithe bunúsacha a bhaineanns le Tinkercad.